nin waati na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le soir de bamako bamakɔ wulada fasirikɛbaa ka fɔ la a ko min ye kiri tigilamaw olu ka lafasalitɔn fila ni o ye sam ale ni silima ye sam ale ye syndicat autonome de la magistrature min ye silima ye ale ye syndicat libre de la magistrature ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ lafasalitɔnw ye min kɔni sigira kiri tigilamaw olu kɔni ɛ tɔgɔ la lamɛnbaaw fasirikɛbaa ka fɔli la a ko ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw duwakun tɛmɛlen min ye kiri tigilamaw u ka lafasalitɔn fila ninnu u ye baarabila o boloda baarabila min n'a taar'i jɔ tile duuru o bɔɲɔgɔnko la lamɛnbaaw fasirikɛbaa ale kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw olu kɛlen kɔni kɔfɛ sa min ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye desanburukalo ale tile duuru san ba fila ani mugan ani fila min ye lafasalitɔnba fila in ye u bɔra k'a jira k'a fɔ kominike kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ olu tun bɛ baara bila min na ko a ɲɔngirila baara bila a ɲɔngirila ka sababu kɛ min ye anw ka conseil national de transition ni o ye cnt maaw ye ka tɛmɛ ni maliki jaw a n'a ka cɛdenw ye a jɔn ala ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka laban ka kumaɲɔgɔnyaw olu kɔni boloda ka laban ka layidu ta min bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ kiri tigilamaw u ka lafasalitɔnw u ka se k'u kɔni yɛrɛ ye o hakilina olu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kiri tigilamaw u ka lafasalitɔnba fila in ni o ye samu ale ni silima ye u y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na cnt o kɛlen kɔ ka layidu kɔni ta u ye k'a jira k'a fɔ u ka laɲiniw ye minnu ye ko ni ala sɔnna olu kɔni na kala turu olu la u ka lamɛnliw an'u ka wulikajɔw kɔnɔna na waati nataw la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ kiri tigilamaw u ka lafasalitɔnba fila in u ko u bɛ hakɛto ɲini kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababu kɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ olu ka nin tile duuru baara bila k'a kɔni a kɛra sababu ye ka degun dɔw kɔni lase malidenw ma ko maa o maa e de ye degun sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka taabolo in o kɔni kɔnɔna na k'u bɛ o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye samu ani silima ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni kun bɛ baara bila min na a kɔni a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ bi a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ sini wa min ye k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bolodalen bɛ anw ka kiribulonw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mali a fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɛ lamɛnbaaw nin de kun ye kunnafoni ye an ye min dala salo ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana soir de bamako kɔnɔ an bɛ fasirikɛba fo k'a barika da ko ala k'a ka kalimu mɛn ɛ sanfɛ an lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati na hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye ni n ye n tɛgɛ mɔɔnɔbɔ n bi bɔ ni gafe wɛrɛ min ye a bi fɔ o ma ko le pays jamana fasirikɛba ka fɔli la a ko an ka taa mali ale premier ministre o kunkanko kibaruya la Dr. Choguel Kokalla Maïga lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔli la a ko ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye min ye desanbu kalo a tile duuru san ba fila ani mugan ani fila min ye k'a dɔn k'a fɔ Dr. Choguel Kokalla Maïga ko siga tɛ min na k'a y'a jɔyɔrɔ a kɔni a ye o ta koyi lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔli la a ko kalo naani bɔɲɔgɔnko dɔktɛr shogɛl kokala mayiga a kɛlen kɔ k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ furakɛli fɔɔ ka taa se sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ale bolo kɔni kan min ye dɔktɛr shogɛl kokala mayiga a ye baara a y'a bila yɔrɔ min na ko a y'a ta o yɔrɔ la koyi lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔli la a ko walasa ko in bɛɛ lajɛlen ka sogolon ɲɔgɔn kan sariya sɔsɔ o kana y'a kɔnɔ min ye anw ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ale tun ye danganiya ta dɔktɛr shogɛl kokala mayiga waati min a bɛ furakɛli a bolo kan kɛrɛnkɛrɛnyana anw ka mara cɛbɔli ale minisiri ni o ye ministre de l'administration territoriale et des collectivités territoriales min ye k'a dɔn k'a fɔ abdulayi mayiga ale sugandira ka kɛ docteur shogɛl kokala mayiga o nɔnabilaba ye wa n'i ye k'a dɔn k'a fɔ mali gouvernement a ta ka lajɛ fo ka taa se charte de la transition ale y'a fɔ fɔ cogo min na min ye docteur shogɛl kokala mayiga ni ale ye premier ministre ye damada ni ale kɔni ni balili donna a ka baaraw olu kɔni taabolo la min ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ se ka nɔna bila i k'a dɔn k'a fɔ o de ye anw ka ministre de la défense ye nka o bɛɛ n'a ta docteur shogɛl kokala mayiga a kɔni bolo bɔlen cala ala ni farikolo kɛlilen kɔ ka a sɔsɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka mara cɛbɔli minisiri ale de sugandira ni o ye abdulayi mayiga ye o hukumu kɔnɔ lamɛnbaaw min ye jamanakuntigi a ye dekɛrɛ kɔni ta ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ dimasidon ye k'a yira k'a fɔ dekɛrɛ min n'a tara k'a yira k'a fɔ abudulayi mayiga ale de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier minisiri a nɔna bila ko o dekɛrɛ a kurakurayara o b'a yira k'a fɔ charte de la transition fo ka taa se dekɛrɛ min tara ka gouvernement a maaw sigi sen kan yɛlɛma donna o la ka dan bila i k'a dɔn k'a fɔ min ye dɔktɛr shogɛl kokala mayiga fɔɔ ka taa se premier minisiri min o na jɔyɔrɔ kɔni ta mali ale gouvernement a kɔnɔna na k'a nɔnabilaba ko o kɔni o na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministre de l'administration territoriale ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye makama ani bonya belebele o kɔni dara abdulayi mayiga ale kan k'a sababu kɛ a bɔra minisiriya dama pe kɔnɔna na ka laban ka kɛ eh, minisiri eh, d'état ye lamɛnbaaw fasirikɛba a kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ min ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ka kɛɲɛ ni ntɛnɛ a tile ko k'a bolo kɔni don a ka caw la min ye ɲɔgɔnbɛn o tɛmɛna a ni i k'a dɔn k'a fɔ a nɔnabilaba ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye premier ministre par interim ye abdulayi mayiga lamɛnbaaw fasirikɛba a kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ dɔktɛr sogɛl kokala mayiga a ka i k'a dɔn k'a fɔ nin baarata in k'a diyara maliden caman ye a kanubaw fo ka taa se maa minnu kɔni ka hamina ye mali a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na wa caman ka yecogo la a ɲɛtaga kɔni a wulikajɔ a fanba a bɛ dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ale de bolo o de kama nin kɛra nisɔndiyako belebele maliden fanba yɔrɔ ka kɛɲɛ ni bidon ye nin de kun ye kunnafoni ye an ye min lalasalo ka bɔ le pays kɔnɔ an bɛ fasirikɛbaa fo ka barika da ko ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ ala ka ne yɛrɛ ni lamɛnbaajɛkulu mɛn ka ɲɔgɔn baroɲɔgɔnya a ka sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ taa sedeyawo ale kunkanko kibaruya la sedeyawo n'i ye ale ko mɛn o de ye la communauté des états d'afrique de l'ouest kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafinna ale tilebinyanfan jamana minnu kɛlen bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka laban ka jɛkulu belebele dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko sedeyawo lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔ la a ko ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ desanburukalo ale tile naani ye abujakaw fɛ ni o ye nizeriya ale faba ye min ye sedeyawo a jamanakuntigiw fo ka taa se u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnbɛnba kɛnɛ kan ɲɔgɔnbɛn in a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO a ka ɲɔgɔnnajɛ bi wɔɔrɔ ni eh, filanan ni o y'u ka session ordinaire ye lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔnbɛn in a kɛnɛ kan min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye anw ka jamana masaw ye ko u ye danganiya dama dɔw ta danganiya minnu taara a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya na faso mali ale kun kan ka taa se laginɛ jamana ale ni burkina faso kɛrɛnkɛrɛnya na danganiya caman taara olu kun kan nka min ye ko kura ye ni o kɔni balala maaw la kosɛbɛ o de ye sedeyawo a ye laɲini min kɛ ka laban ka jɛkulu o sigi sen kan jɛkulu min bɛ cɛdenw kofɔ cɛden minnu na wulikajɔ kɛ don nataw la ka se ka banbaganci wale a kɛlɛ farafinna a tilebinyanfan jamanaw kɔnɔna na ni o ye sedeyawo ale jamanaw ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ fanga dafiri min n'a bɛ senna sedeyawo a jamanaw kɔnɔ k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ min ye san fila dama pe kɔnɔna na kudeta a kɛra sedeyawo a jamana saba o kɔnɔna na faso mali ka taa se laginɛ ma ale ni burkina a faso lamɛnbaaw fasirikɛbaa ka fɔ la walasa ka se ka o wale o kɔni bali sedeyawo a jamanaw kɔnɔna na ko jɛkulu min na sigi ni o ye force conjointe ye olu kɔni ka wulikajɔ a na ɲɛsin sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni maa kɔni ye ŋaniya ta k'i bɛ coup d'état o kɔni kɛ ka fanga a dafiri ni marifa kɔni ye a dɔ la kɔni nin jɛkulu in olu na wuli k'i kɛlɛ kɛlɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaaw fasirikɛba ka fɔ la a ko o daŋaniya olu tala o kɔfɛ daŋaniya wɛrɛ min tala ka ɲɛsin faso mali ma o de kɛra k'a ɲini mali a marabaaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye koniwari ka den sɔrɔdasi bi naani ani wɔɔrɔ min bɛ mali eh, kiritigilamaw bolo cogo bɛɛ lajɛlen la olu ka kanabila sɔrɔ sani janvier kalo ale tile fɔlɔ nata cɛ ko n'o tɛ damanda min ye k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ wɛrɛw bɛ yen olu na ta ka ɲɛsin faso mali ma o kɔfɛ min ye laginɛ jamana ye a ɲinina ale fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔnw ni o ye parti politikiw ye ka se ka olu kɔni sen don i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na fanga a ladonkow fo ka taa se wote labɛnni kow bɛɛ lajɛlen ma o ɲinina i k'a dɔn k'a fɔ laginɛ jamana ale maraba jɛkuluw fɛ lamɛnbaaw nin de tun ye bakurunba dama dɔw ye minw kɔni bɔra min ye k'a dɔn k'a fɔ cedeao u ye ɲɔgɔnna diɲɛ min kɛ abuja jamana kan ka kɛɲɛ ni eh, desanbu kalo tile naani eh, tɛmɛlen ye dɛ eh, lamɛnbaaw